Bagazi lomwe usiye galimoto lero. Ndasowa chochita maganizo alimo oti ndingokhala Mm. zikuwoneka kuti palibe njira ina yake yophweka yoti munthu ukafuna ufuna kuzipha utha kuzipha Kuzipha.

nanga ndizitani, chokhaliranso moyo sindikuchiona kodi chikuchitika ndi chani kwenikweni Ah, kuti ndikuyalireni nkhani simungamve ndi zambiri komanso zina zikugwirizana ndi za ndalama ndalamazi anthu angongole paliponse akangondipeza ameneyo Mm. munatenga ngongole ndalama zingati zambiri mwa zochuluka zochuluka ndithu ka miliyoni kakumakwana ngati panopa kakungokwera ndi interest nde muziphere Sono toja na. kaya

Bwana. Sisoko, una bachi. Situpita sokudi. Hmm? Situpita sokusewu. Iya, ya, ya. I- Ile kuti zagala moto ndiwe yesu. Asizingateki. Ora ndi pati wesu lita. Amwene, break nda accelerator zikufana nyanga. Enda kuuza ngoti break amakhapa kati. tikadzagwera kuphompho kujato Ndaonadi. Eh? Ah, yonse singapange simasera amene. Mwina mtima uzizire kaya. Mtima wangu ukhale pansi kaya. Sasa pano pande mtima wangu ali mwamba. Na naona ndithu zimene zazo ngati ufuna I think mwina uyende ndiganiza. Sasa ngati afuna kuzi- kuzipha mwina mnose mfana muziphe. Kupanga zozo. Panga zizi zimene zozo ndeya. Kuzi ana gari moto ndi sisoko. Kuja chamba. Yani. banja si Ah, inozo inali chikusatani ti. iya seneyo kodi ndikumangodzidzimuka dzidzimuka Ati chani, ati mufuna kuzipha za chani sana. Hey, wakuza ndani Pesa zimene mumva pamene choti timapempha bwana kuti akuuze njira yoziphera yophweka. ase udziwa mankhwala ona ndi basi chosowacho Eh. ndimapita kutchetchi Mhm. ndikapita ku church kuja nthawi ya chopereka chija sindimapereka nawo nde mugwiritsa ntchito mankhwala kuchalichi mgonero nde ndikumangotenga mmene ndikufunira ino ngati ndimadya mgonero ndimadya migonero nde nkumafuna kuzipheranji munthu yayi komano pano pa maganizo oziphawa kuchoka kumaso pali kashado kena kaye ka mp titokavaira kameko

funa titengetu chikwanje mupita kuti ayi ndibwana za masewera kodi chikwanje umachidziwa iwe ase ayi okoiwe chikwanje ukuona ngati nkhwangwa pano ititha kudya kumaso wacho mchicha ndotangongola aja asasanga ndithu ine afunayo ziphe yayi mweni mweni zimangovuta koma

ndimanena kuti what, I- what i can do tingopanga chonchi let's just make it round figure ingokhala ngati 30 iyi imavuta zimavuta izi zandivine olo cheke ndikalembe ujeni chachaja limeneyo ndi pompano lachingati ndifuna zochepa kwambiri Ndikusi- ndifuna kupita kujeni ku door to door ndimafuna ujeni ten hake

unamangisa iya ya sogoleri aya sogoleri inu mene anapangira muja mukazo inu inu muganize muli inuyo mukapange bwanji inu muganize mene anapangira muja mu- Ah, inu- eh, eh, ah, sogoleri inetu sindimafuna za masewera aya eti ana amwene ndavutika kwambiri amwene mwamva Mm. Eh, andi ine kutiko kariya iyi yaujeni ndi yayo yoyimirira Mm. ndi ndi ndi ndi utumiki kuti anthu ambiri akhala kundiitana Mm. zoti munthu afuna angoona mbiri yanga yu- andi- Eh. andi- andifakiti nakuuzani kuti mafoni aja anasowa pompa ajapo o Eh, andisina kuuzeni ndiuze- ndokuba mwana uja Eh, muka- muka- kutero nsotu olo ineyo mbali yanga mwandithandizanso kwambiri Ah, bwa mwana uja amandipinga kobasi amandilowa mmasipoko muchira yanji basi ndikati ndipite apa takumana ndikati ndipite apa ndakumana ndi ah ndangoona zoti ayi ngati mwatero ano aseve okay ineyo chimene ndimakufunirani ndichonena kuti ineyo ndakumana ndi anthu ena angapo awiri atatu oho ineyo paja akumadandaula kunena zoti simukupezeka chanichani ndati aya amenewo tikumana nawo ndeno ndakumana ndi enaake kuti akufuna kuti atithandize Ah, umo madongosolo anu anthu ono kuti ali ndi amabizinesi Ah, chabwino lero ndiyeno nde ine ndimakusakasakani kuti kodi tingakumane bwanji komano apapa zachita mwayi kuti ndikulongosolereni oho koma mupezeka ndi kena kake ngati eh ndetu cheketu oh cheke Eh. okay chifukwa anthu amenewawa meeting ina ndikhala nayonso mwina ndi anthu amenewo next week nde anthuwo alonjeza kuti apereka ndalama ndithu oho koma ndalama yokuti ituluke bwinobwino

oho eh muzitipasa zina zilizonse za ndalama ende avomera ndi anthu a ndalama nde kusanikira kake bwanji pameze tidikire ka iyoyo tichotsera pamenepo nanga ndikudikira imeneyoyo sinimadya asogoleri Eh? mtunda uti umafunika kuti ujeni kupirira Ed, Eh, tipirire okay eya Ah chabwino. inunso mtumiki mmadziwanso kuti mafuna Eh, eh, eh, amene, eh. mwauza zaine bwinobwino Ah, nda- ii, ndakonza zonse che kope ndayala mphasa zonse

Eh? ndi chifukwa chakuti ine ndikukhulupirira kwanga basi ndikasowa wawo weniweni ndikalipira basi pompo kash- ka- Oh, amakuthandizani kumbali ngati yangongole eya ndi- Oh, ndi- ndimadabwa kuti amakuthandizani Kwa Yesu. Eh? Eya, ya, Yesu. Ah, ah. Anthu ama- amakosi- amakosi- amene Oh. asiyana pakiti bwana, eh. okay sogoleri

Aya zinandinyasa. ndiwe wekha nanga ndi amuna anga Zinandinyasa. Ah, sindipanga zachibwana zimenezo Zinandinyasa. Mwe mwe. Eh, iwe ukungonka nawufalitsa kuti ine ndili ndi chibwenzi kwa chifukwa chake so ndili pabanja wakuuza Ndani. neba wanga amandifunsa Ndani neba wako. Ah, neba wanga ndaniso neba wanga ndani umekucha Iya ikuli mai ndi bambo. wamkazi

Patricia mwanangu. akazandithamangitsa uzandisamala iwe Patricia uja ndikuti koma sindidziwa zoti amandiganizira so bwanji iyeyo. koma mamuza Ndeno iweyo pena pake so ukanamukhazikaso so iyeyo kuzikana zimene zikuzikana kuti kuti ase iyi sinkhani. Eh? Eh, ndiye pamene Ndiye popo anandisangalatsa iyi nani. waphedwatu. Waire sidu yochi. ndimankhulupirira Akumaposta chisiru chimene chija. ayi ndimankhulupirira